biko gbaghalụnụ m biko zienụ biko iwe gị dajụzie n'ebe m nọ biko zienụ biko kwenụ ọ bụrọkwa n'obi m inufere gị isi unu nna m biko zienụ biko biko kwenụ ọ kwa mama ọ mama dufiere anyị Ọ sị anyị, ọ sị anyị erubezinara gị isi ka nna papa bikozie biko m na-ekwe gị nkwa ma mmezi ọzọ ma nnufeziri gị isi ma mmezi ihe ọbụna ga-emewa gị obi ma mmezi ihe ọbụna ga-eme gị ka ị kwuo okwu bikozie nna m biko biko gbagharụ m

nwezikwa ihe i mekata nka nkwa ekwe n'ihe ị na-ekwu ma m jụọ gị mgbe mpa anyị nọ na township i so na-agwọ ya ọgwụ i so na-enu emewe ya ọgwụ ka maka na o nwezi nsogbu anyị ọkpọlụta nche nne natazia ị na-emezi ya ụtọ ụlọ o si kwudo unu onye onye fụta ọgụ ọnya mgbe ọtọ ịnọ ọ dị mma mma biko zienụ

obi bụ m sọ aṅụrị maka ihe ị mere kedu ife mee na obi aya adị gị mma kedu ife mee na ị ya na-enwe aṅụrị ọ kwa ọgwụ ị gwọ na-alụ ọrụ nsogbu adịrọ mana nkwa m na-ekwe gị bụ na mụnwa bụ Agnes ya-eme ya sị ife ọbụla ọ bụ ya ka i ji jide nwa kụrụkwa m ọ kwa gịnwa gị abọsọ otu i me ntekwe n'elu na ndụ daalụ nwa m ihe i me tụ m n'anya hinne ee ama m ihe ma otu daalụ ịgbabara na obibi ezu ike ezu ike agbara ụzọ were mgbe Mama, biko achọrọ m ka i nyerụ m aka echegharịgokwanụ m afụ m otu ụmụ gị si akpa agwa ọ bụla otu i si wee zụlite ha biko oge ụfọdụ m na-enwelu ha anya ụfụ mana o nwerọ ihe m ga-emenwu maka otu nne m si zụlite m biko mụ na enyi m nwaanyị Chineke ka anyị so wee bịa ebe a taa mana nne ya zijebeli ozi Chioma, madam. Mụrụ m ihe na-eme nne gị. Akpọgo m nne gị ma nne Chinenye o ma ndị mama niile bi n'ogbe a. Bịanụ ka anyị tukwuru ana tụlee ka anyị kparịta ụka ka anyị ga-esi wee zụlite ụnụ bụ ụmụaka gịnwa bụkwanụ nwa m ka anyị nche nne zụrụ chụka o nwere nke kwa na-abịa ee mana ekele dịkwa chineke ka ị gbanwego maka ndị be anyị sị na o si taa dị mma ọ dịba gboo hmm? ma ekele chineke na ị gbanwego mana ofu nkwa m na-ekwe gị o nwee ndụmọdụ ọbụla ị chọrọ mụ ka a ga-esi kụziri gị ụzọ ka ihe dịba mma bịa jụọ m ajụjụ ọbụla ị nwere ịjụ maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ m bịa jụọ m ya ị nụgo ma gị nwa o ma chinenye o ma ụmụ agbọghọbịa niile bi n'obodo a ị nụgo daalụ amasị m ga-efi efi hai ekene dịkwa chukwu na ị gbanwego chiọma ngịnwa ị na-efezi isi kpakpaka m ga-abịa naba kịta nne m kenelu m ịfụnanya kenekwa m chinenye na mama gị o ị nụgo ngwanụ

mba n'ikwu eziokwu ezigbo nsogbu dị na ndụ m nsogbu kwa mpa i nee m anya ị fụ na adị m enweta onwe m eti m eti ka ego ndị Malawi ọ bụ na-eti eti ka m mee gịnị ọ mụ mere i ji tie eh? i tie eti i jekwu nne gị gị na nne gị akpaanụ na ama ka esi eme ya ọkwa ya na-azụ onye abụ onye ntụziaka gị gị na ya kpaanụ na-edozi eh, aka ihe ọnọdụ mma nwa ya dịịlị gị na onwe gị mana ọ bụrọ ihe niile ka m ga-ejekwu mama m ka mụ na ya kpaba mama ọkwa nwaanyị ka ọ bụ gị nwa bụnụ mpa m nwoke ihe si dịrị m nke ka m abịakwute kọwalụ ama ka a ga-esi mee wee nyelụ m aka kukuruku chi efona o oh, kịta ka ị nọ mata na mama gị na ọ nwaanyị ka ọ bụ i tetakwazịa na nụla wee maa na ị nwere nna eh, ah, nwoke o nwe ihe na-eme gị jee chọọ nke ị rụrụ ahụ chiri ọgọdọ gị aka m adịghị ama m ya ama m ihe na-eme ya amakwa m nga o si jeenụ chọrọ ka unu si agwọ ya biko ihe m na-akọwa bụ na n'ikwu eziokwu kemgbe m mụchara afịa n'aka ọga m nke abụọ o wee duo m obi makwana kemgbe ahụ o nwerọ nnọọ ihe m ga-asị m jigoro ego ahụ mepụta ebe ọbụla m tinyere aka ihe ekpochie ebe ọbụla m tinyere ma ndị ji m ụgwọ o nwe onye na-ekwutedị okwu ịkwụ m ụgwọ ma afịa m kpọsa akpọsa o nwe ndị na-ekwu ka bịa maka ya esigoro ya eh, ihe niile o nwerọ nnọọ ihe na-aga aga na ndụ m kịta enweghị m ike ịkọwanwu eh, Chimezie ọga nke mbụ ọga nke abụọ ego agwụ i nwee nsogbu a i jeenụ jee chọọ ka i siri m ya i tozugokwanụ ihe e ji mmadụ eme ọ dimkpa ka ị bụ nwoke ka odogwu eze zuru ahụ ị nwere ike ije jee chọọ ka ihe etinye eme ya nekwa ya ka ngwa okwu anyị kwucha na ya akapịa n'ọnụ brochas ebe a pụọ chọkwa na ebe mpa unu chọkwa na ebe otu ya nọ ndị mmadụ bụ ya na-achụghalị m jee chọba ndị na-achụ unu ị chọba ndị na-achụ unu si ebe blọchapụ ebe a na-ezu ike mgbe ị bịara nga blọchapụ ka nzu onye ike ọkwa ndị obodo anyị bụ ya na-achụ alụ n'ihe ọkwa ha achọrọ ka mba uru ọ mụ na-achụ ọkwa ha achọrọ ọ mụ na-achụ unu nwoke blọchapụ ebe a jee chọọ ibi ya chọọ ya na-emerụ ịnọkwa n'ebe a biko chekena ma ihe a ya-eme wee nyelụ m aka ego niile m tinyere n'afịa o nwebe nke m fụrụ ee o doro anya na ndị mmadụ na-achụgharị m belụsọ ị chọkwa ka nwa gị zube ori belụsọ biko ka nna ọ ka mma na ọ ka mma na ije ezu ohi ije ezu ohi na ndị ụmụ okorobịa ndị a na-ebugharị egbe ezu ohi ọ bụ ụmụ mmadụ ka ọkwa ụmụ mmadụ ka ha bụ sị zuo n'ohi na-ekere ha n'osisi gbalị elu isi ebe ahụ ọ karịrị mma biko ka m na-ayọkwa biko biko mba biko biko ma ka ị ga-esi mee wee nyelụ m aka biko anụgo m kịta ka chi foro achọbu m bịa izi nwa m ka ọ bịa kpọọ gị na o nwere ihe m chọ ka mụ na gị kọrịa mana chukwu alụgo ọlụ m fụ gị ebe a kee ihe bụ nsogbu afụ nke m sị na-agagharịzi n'obodo anyị ị gaa ebe a ị gaa ebe a a na-asịzi ọ dị ka nwa o nwe nsogbu i nwe nsogbu na ebe ị na-azụ afịa nna eh, ọkụ eh, ikwu eziokwu eh, nwoke tiri eti ebe efuru nwoke ti igwe ogwu ana ọbakwa n'uru ịpịa anụ nwụrụ anwụ ya maka eburu onye ọzọ na ndụ m ee ezigbo nsogbu dị na ndụ m enweghị m ike ịkọwanwu ihe na-eme m eme nke mbụ bụ na ọga m nke mbụ chụrụ m na enweghị m ike ịkọwanwu ihe m mere ọ chụọ m sị m naba na bọị niile m gbachara ya n'ahọ ịnọ ọ sị m naba chụọ m ọ na m megidekwa nweta ọga ọzọ nke a ee eziokwu bụ na o du m ụlọ sị m ga mụwa bido nke m mana ego ahụ o nyere m sị m were bido ka m were tii na biznes ruo tata ike ego ahụ si nnọọ fichapụ n'ikuku enweghị m ike ịkọwanwụ enweghị m ike ịkọwanwụ ndị ji m ụgwọ ụfọdụ ka m ga-akpọ n'ekwentị ka fa kwụọkwanụ m ụgwọ m o nwere ndị na-epikidi kọlụ m ma ndị ekwetakwa na-ekweta nke ka agbawa m obi jọs gwụ m ike mere m ji nnọọ nọrọ ebe a na m amarọ ma m jebe ihu ma m jebe azụ bụ na onye m na-echekwube ga-akwụnye m ụgwọ taa nọkata kpọọ m sị sị m na chimezie na ọ ma kwụzikwa ego ahụ na nwunye ya jikwa nwa kịta na ọ ga-adịbazi ahụ abụọ so mma nọgide n'ikwu eziokwu e, ọkwa ndị nọ n'obodo a bụ ya na-achụgharị m ya ọkwa ndị nọ n'obodo a bụ ya na-achụgharị m ya ejela ebe ahụ chimezie asị m gịnị ejena ebe ahụ cheregodu gee ntị ọkwa ị hụrụ obodo anyị a o nwere onye na-ata ibe ya amusu n'obodo anyị a o nwere anyị anụtụbụdị ihe a n'obodo anyị ọ bụkwa ma nke ọkwa na be gị ntị anyị anụtụbụdị ihe a n'obodo anyị mana ka m jụkene gị gụ na papa gị ọ kpara nkata ka i si kọwara ihe ị na-agwa m kịta ụgwọ ọnụnụ mụ na ya akpago ya na m gwa ya nekwa nekwa ọ mara ihe na-eme m ihe ọ gwadebe m bụ ee eh, eh, na m etogo ihe e ji nwoke eme mụ mụ jee ka m mara ihe m mere onwe m mụ mụ jee chọba ihe na-achọ m ị sị na papa gị ji ọnụ ya kwuo ihe a na-asịbụ gị asị ọrụ nwanne gị nwoke ị ga-eju ọnụ ya chimezie ka m jụkene gị tupu i bido ahịa gị a ị gwara nna gị mee ka ọ mara mba emere nke ọma ọga m jọs setụlụ mkpọtụ nwụkwa n'ihe o mee o nwere ihe o mere ị fụgo na ọ gị nwa butere onwe gị nsogbu o nwere ka ị ga-esi mee ihe ị ga-agwa nna mụrụ gị n'afọ onye ọ sọkwara gị bụrụ ihe ọbụna ị chọrọ ime n'ụwa ọ bụ akwụkwọ ka ị chọrọ ịgụ ọ bụ ahịa ka ị chọrọ ịzụ ọ bụ nwaanyị ka ị chọrọ ịnụ ihe ọbụna ị ga-agwalili nna gị nna gị agọzie gị ọ ya nwa mere o ji bụrụ nna ọ gọzie gị ị hụ na ihe niile ị na-eme n'ụwa ga na-agazi siriri werere ọzọ dị ka ibe ya onye ọ sọkwara ya bụrụ ọ bụ onye na-azọ ọchịchị o na-azọ gọvanọ prezidenti House of Assembly ọ bụrụ na nna ya agọzirọ ya ihe niile o tinyere na ọchịchị ahụ ọ na-azọ ga-ada na mmiri towam ị na-anụ ihe m kpagara gị mgbe abụrụ onye Abịrịba ị nụ ya na ka gị na nna gị dozie ị ga-ahụ ka ụzọ gị ga-adị e nwe nzukọ ebe a ka m je

o nwe ihe m chọrọ ịyọkene gị gbasara gịnị gịnị dị ha nwụrụ na m apụ apụ papa biko biko gbaghalụ m ama m na m emejọgo gị ama m na m emego ọtụtụ ihe tiwara gị obi gị biko gbaghalụ m ejirọkwanụ m anya m eme ọ kwanụ mama anyị nọ na-arafu anyị sị sị anyị na ị bụ ajọ mmadụ na na ị fụrọ anyị n'anya na ị chọrọ ka anyị baa uru biko biko kịta ka m ma na ihe niile ahụ ọ na-ekwu bụcha asị na na ị bụ ezigbo mmadụ chọkwanụ agamniiru ụmụ gị biko gbaghalụ m Chimezie onye duru gị ije o nwerọ onye duiri m o nwerọ onye duiri m kịta ka m ma na ihe niile a m na-eme na ụzọ adịrọ ya kịta ka kịta ka m ghọta onwe m o nwerọ onye duiri m o si onwe biko cherekwarị chere chimezie chere ihe niile ị na-ekwu o si n'obi gị apụta ọ bụ o si m na mmụọ o si m n'obi o si m n'obi biko nna m Um, Benita. Benita get up, binite ọtọ kwụrụ ọtọ. Anụ m ihe i kwuru. M na-agbagharakwa gị ma ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu si n'ime obi gị bụrụkwa na i kpebiena ka i bie ezigbo ndụ bie ndụ dị mma si na taa na-aga m ga-erubere gị isi o nweghị ihe ị sị mụ mee ma ama mme si na taa dịrị gaba